I measc sléibhte glas aoibhinn an Speirín, tá Gleann Aichle go suaimhneach ina luí. Os a chionn tá an tSamhail go héadach, mar bhanríon ar chathaoir ina suí. Is ansin tá na srutháin ag síneadh, chomh soilseach le criostal sa ghrian, ag scabadh a bhfuaim chois an ghleanna, chomh ceolmhar le binnghuth an éin. Tá an ceantar seo iontach tábhachtach domh. Tógadh mé féin sa teach seo, tógadh m'athair sa teach seo agus tógadh mo sheanathair sa teach seo. Is ceantar fíor fíor álainn é. Is ceantar é ina bhfuil an cultúr agus an stair agus an oidhreacht caomhnaithe. Sean-Ghaeltacht Mhuintir Luinigh an áit deireanach ina raibh na cainteoirí dúchais anseo i dTír Eoghain agus is dóiche cuid de fud fad Uladh seachas Dún na nGall. Tá mé mar chuid den dream Save Our Sperrins, SOS, grúpa atá ag cur in éadan pleananna ag comhlacht darb ainm Dalradian mianach mór a thógáil anseo insa cheantar so is mianach óir a bheadh i gceist agus tá siad ag iarraidh monarcha mór próiséala ina mbeadh cyanide á úsáid ann a thógáil ar thaobh na sléibhe insa sráidbhaile beag seo An Caisleán Glas agus tá muidinne go mór ina éadan agus táimid ag iarraidh ár gceantar agus ár dtimpeallacht a chaomhnú agus a chothú do na glúnta a thiocfas inár ndiaidh. Is dóiche nár thuig muid cad é a bhí i gceist acu agus bhí neart jargon sa rudaí a bhí siad ag cur amach. Um, so thosaigh muidinne ag fáil amach níos mó agus bhí cúpla cruinnithe mór poiblí ina raibh daoine ag iarraidh níos mó a fháil amach agus is ansin gur thuig muid go raibh b'fhéidir dochar um, tuartha don cheantar seo uh, munar sheas muid suas chun troid ina éadan. Thart fá bhliain ó shin anois bunaíodh campa, campa chun a léiriú don phobal go bhfuil muid ann agus nach bhfuil muid chun bogadh agus nach bhfuil Dalradian chun tógáil ar an taobh seo den sliabh so GPO nó Greencastles People's Office an t-ainm atá air ansin. Is cineál focal point é don feachtas, tagann daoine, má tá tú ag iarraidh eolas a fháil ar an rud, tagann tú chuig an GPO. Tá cineál buaireamh ann nach í Dalradian an t-aon chomhlacht a bheas ann, tá comhlachtaí eile ag iarraidh rudaí a dhéanamh, so ceann de na rudaí is mó a dhéanaimid ná an scéal a scaipeadh fríd SOS. Tá muid iontach buartha faoin dochar a dhéanfaidh siad, so baineann siad úsáid as an cyanide chun an t-ór a bhaint ó na carraigeacha ach ansin beidh waste rock fágtha ina dhiaidh agus tá siad ag iarraidh é sin a thógáil ar thaobh na sléibhe. So deir siadsan go mbeidh sé glan ach de réir an t-eolas atá faighte againn agus an cineál fiosrúcháin atá déanta ag taobh s'againne, beidh rudaí fágtha ar nós arsenic agus cadmium agus mercury a bheas go léir san aer agus is cinnte go bhfuil sin san aer so beidh sé ag imirt tionchar díreach orainn mar dhaoine fríd an aer agus fríd, is dóiche, fríd an food supply do na feirmeoirí, fríd na hainmhithe, fríd achan uile rud so is buaireamh ollmhór é dár sláinte agus do thodhchaí an cheantair, go mbeidh daoine sásta fiú a bheith ina gcónaí anseo. Ar an láthair seo, seo an áit a bheas an monarcha mór próiseála. An aon lá amháin, gach seacht mbomaite, beidh lorry ag dul isteach is amach as an, as an talamh féin, isteach chuig an mianach. Beidh an áit seo thart fá cúig méid déag fa Halla na Cathrach i mBéal Feirste. Beidh siad ag úsáid dhá tonna cyanide achan uile lá. agus beidh rudaí fágtha, beidh na ceimiceáin sin fágtha agus an lorg sin fágtha ar an waste rock a bheas le feiceáil anseo. Ní amháin go bhfuil mé ag obair anseo, ach tá mé i mo chónaí anseo chomh maith agus tá sé sin iontach tábhachtach dom. I mo bharúil féin, beidh an mianach seo nua-aimseartha, slán sábháilte agus. cineálta don dúlra. Mar is léir ón iarratas pleanála, beidh muid ag sású caighdeáin aeir is uisce is talaimh go ráthúil. Creidim go mbeidh oibrithe an chomhlacht, ár bpobal, ár gcomharsain agus muintir na háite slán sábháilte. Tá na modhanna oibre seo le cyanide in úsáid go sábháilte in Éirinn le breis is dhá scór bhliain anois. Má théann tú beagnach céad míle ón áit seo ar an oileán chéanna tiocfaidh tú ar Mianra Teamhair i gContae na Mí. Beidh an chruach bruscair carraigeacha ar an mheán seacht is seaich ar doimhne is líonfaidh sé log mór uachtarach. Agus muid a' críochnú gach cuid den obair cuirfidh muid síolta agus fálta is crainn le go mbeidh sé cosúil leis an talamh thart air. Creidim go bhfuil i bhfad níos mó daoine ar son an tionscadail seo ná mar a shíltear. Cuirtear fáilte roimh daoine teacht chugainne chun caint agus éisteacht agus ceisteanna a chur agus tuiscint a bheith orthu. Don chomhlacht, tá postanna tábhachtach ach tá an timpeallacht tábhachtach fosta. Tá muid fíor-chinnte go dtig leis an chóras mianadóireachta nua-aimseartha seo bheith cineálta leis an dúlrá agus postanna a chruthú mar a rinneadh i gContae na Mí le blianta fada.
Cuireann sé brón mór orm le feiceáil agus a bheith ag smaoineamh go mbeidh an ceantar seo iomlán scriosta ag comhlacht gur cuma leo faoin talamh seo. Tá sé uafásach go bhfuil seo ag tarlú anseo i mo cheantarsa ach tá sé ag tarlú fud fad na tíre agus fud fad an domhain. Ní thuigim cén fáth go bhfuil muid ag ligint don airgead ár domhan a scriosadh. An sprioc atá againn ná go n-imeoidh Dalradian agus go mbeidh fhios acu agus ag comhlachtaí eile nach bhfuil fáilte rompu anseo chun an áit seo a scriosadh. Nuair a sheasann tú suas, nuair a labhrann tú amach, ní dhéanann na daoine dearmad faoi agus bíonn siad b'fhéidir níos buartha nó bíonn siad níos cúramaí fá rudaí a dhéanamh mar feiceann siad go bhfuil daoine ag amharc orthu agus sílim go bhfuil sin, go bhfuil cumhacht ollmhór againn. So an chomhairle a bheadh agam do dhuine atá ag iarraidh difear a dhéanamh ach nach bhfuil muiníneach ná gan dearmad a dhéanamh gur ní ghlacann sé ach duine amháin agus b'fhéidir gur tusa an duine atá de dhíth chun an chéad chéim a thoiseacht agus tiocfaidh an ghluaiseacht i do dhiaidh.
Jan, Bris. Léigh.